Khoma, Nkhani yaifupi yolembedwa ndi Peter Foley. Adabadwa ali ndi miyezi isanu ndi iwiri yokha. Chenjezo adakula ali wamasiye. Banja la makolo ndi achibale adamwalira pa ngozi ya kusefukira kwa madzi. Anajere, mayi a Chenjezo, analephera kupirira kuwawa ndi chitonzo chokakamizidwa kubereka mu mtengo mu nthawi ya ngoziyo. mayiwa adamwalira ndi ululu wa uchembere patapita kanthawi pang'ono chenjezo atapuma mpweya wakunja kwa mimba ya mayi wake wamtali oyererako ochepa thupi chenje mmene ambiri amakonda kumutchulira m'mudzimu adakangalika kuphunzira kuyimba ng'oma ndipo adayidziwadi adadziwanso luso la kuimba nyimbo. Chenje adatchuka. Dzina lake lidali pakamwa pa aliyense m'mudzimo. Koma ngakhale m'mudzi wonse umakondwa ndi luso lake pakuimba ng'oma, mumtima mwake munali nthumazi, nkhawa, komanso kudandaula kuti iye sadaone makolo komanso abale ake pamaso. Izi zidali kumuwawa. Zaka makumi awiri kukula yekhayekha zidali kuwira mumtima mwake. Samafuna kumva nkhani za kusefukira kwa madzi. Amadana nazo koopsa. Amadana ndi awo omwe amalima m'mbali mwa mitsinje. Amadana ndi awo omwe amayatsa nthengo mosaganiza bwino. Zimamuwawa akaona wina akudula mtengo kaya ofolera nyumba kaya wankhuni. zonsezo kwa iye zinali zoyipa zoyipa kwambiri chifukwa zonsezi zimayitana madzi osefukira ndi chidalitso cha mawu anthetemya poyimba komanso manja odziwa kuyimba ng'oma chenjezo adaganiza zoyankhula kwa anthu kudzera mu luso lake kuwadziwitsa zoyipa zomwe anthuwo akupanga amayimba nyimbo zochenjeza anthu mmawa uliwonse mu nyengo ya chilimwe amayimba kuuza anthu kuyipa kodula mitengo mosaganiza amayimbanso za kuyipa kolima mizere yoloza kumatsitso komanso m'mbali mwa mitsinje koma mudzi udali nkhutukumve mudzi udali otanganidwa kwambiri ndi zina zotero siudamve misala ya chenjezo sadamulabadi adayesa wachita misala adayesa wayamba kuledzera anthu adafunsana nkumati kodi iyeyu wayamba liti kumwa mowa chifukwatu akuoneka kuti ndi jang'ala akuyankhula mwa iye ambiri adapitiriza mu njira zawo zoyipa m'mudzimu adadulabe mitengo adalowa muthengo ndi moto kuwotcha tchire kuti aphe mbewa sadamve kuti kudula mitengo komanso kuwotcha tchire Kumaitana kusefukira kwa madzi. Madzi a mvula salowa m'dothi koma amathamanga kwambiri pamwamba pa nthaka yosavala. Ndipo anthuwa sadamvenso uthenga wa mu nyimbo yake ina yomwe adakamba kuti kulima mizere yoloza ku matsitso sikugwira madzi mvula ikamagwa ndipo mizere yonse imakathera mu mtsinje kuwunda mitsinjeyo madzi nkusefukira. Chenjezo adazindikira mwachangu kuti kuimba kwake sikuphula kanthu kuti anthu asinthe machitidwe. Adadziwa kuti akuyenera kuchita chinthu china ngozi isanachitike. Adali ndi maganizo akuti palibe chaphindu kupitiriza kuuza anthu uthenga osiyanasiyana kudzera mu nyimbo zake. Adaganiza kuti asiye. koma mbali ina ya mtima wake idamutsutsa adayenera kupitiriza adazindikira mofulumira kuti makolo ake akanakhalabe ndi moyo pakanakhala munthu owachenjeza owawuza uthenga ngati mmene iye akuchitira mmawa wa tsiku lina adamuka ndi ng'oma yake adanyamulanso khansu lake kodi lero mwamvako kulira kwa ng'oma ya mnyamata uja amayi ndi abambo omwe adazolowera kumva kulira kwa ng'oma mmawa uliwonse adafunsana asanadzuke pa makama awo ndithu china chake chachitika kwa mnyamata wa ng'oma uja ena adadandaula motero ambiri mwa odandaula amenewa adali aja adachedwa kumunda chifukwa sadamve kulira kwa ng'oma mmamawawo kubangula kwa ng'oma kudali chidziwitso kuti kwacha adzuke apite kumunda koma pa tsikuli adagwira nyakata pamene ena mwa iwo amapita kumunda kukalima komanso kukawedza nsomba mu mtsinje wa misonzi anamudutsa Chenjezo amene adakangalika kugwira ntchito pa chinthu china chomwe chimaoneka ngati mzere mbali imodzi ya mtsinje Ndipo mbali inayo ndi komwe kudali mudzi ndi zomera zonse zomwe anthu a m'mudzi adabzala. Amene ankapita kukawedza nsomba adamuona Chenjezo ndipo adagwa ndi phwete. Kodi ukufuna udzale mbewu yanji pa chintsere chachitali ngati chimenechi? Chimanga kapena mbatata? Ili ndi linga khoma. Khoma limeneli ufuna upange nalo chiyani? Ukumanga nyumba kapena? Khoma ili ndi chitetezo chathu chitetezo
mdani wake ndi uti nsomba khoma ili litchinga madzi osefukira nthawi ya mvula yoopsa adatero chenjezo anthu anamunyogodola tsiku ndi tsiku nthawi iliyonse akamadutsa pamalopo koma mnyamatayu adalimba mtima sadafowoke sadasiye sadagonje chenjezo adakumbabe adagwirabe ntchito adapanga chinzere chachikulu ndithu choti munthu wamtali bwino msinkhu amafanana nacho akayima nthawi iyi nkuti nyengo nayo itasintha dzuwa lidasowa mitambo yoyera idasowa kudali mitambo yakuda kudali bii mopangitsa mantha mlengalenga mudadzaza kulira kwa ng'oma za mphezi ana onse m'mudzi adabisala kumimba kwa mayi awo kuopa chosaonekacho chimvano amene anali mmodzi yekhayo yemwe amacheza bwino ndi chenjezo adapita kukamuthandiza chenje chimvano adanyamula fosholo m'manja ndifuna ndikuthandize kukumba dzenjeli bwanawe ili si dzenje chimvano ili ndi khoma kaya ndi khoma kaya ndi dzenje nchimozimozi ukamakumba dothi apa nkutaya pamwamba apa ukukumba apa ukupanga dzenje ndipo ukuunjika dothi apa ukupanga khoma
gwira ntchito chimvano khoma limeneli lidzapulumutsa moyo wa akazi ako ana ako kutachitika nena kutachitika chiyani kutachitika ngozi ya madzi osefukira masana tsiku limeneli madoda ambiri omwe adatsogoleredwa ndi mfumu ya m'mudzimo adabwera ndi makasu awo nayamba kuthandiza anyamata awiriwo wadzutsa mizimu yathu mwana wanga kulephera kukonzekera ndi kukonzekera kulephera ulemu wanu mfumu yanga koma tiuze chenje ija nanga tidzatani linga ili likapanda kugwira ntchito likapanda kuthandiza pamene madzi akusefukira khoma ili nkugwa lidzakhala kuti latipatsa nthawi yokwanira yothawira ku mtunda adayankha motsimikiza chenjezo amayi posafuna kutsalira mbuyo adabweretsa miyala yomwe amanyamulira mu masaka miyala imeneyi adabweretsa kuti alimbitse khoma pofika madzulo a tsikulo mudzi wonse udakhamukira ku ntchitoyo adagwira ntchitoyi kwa masiku angapo mpaka chenje kukhutitsidwa kuti lingalo likhoza kuyima nji ukali wa mtsinje wa misozi utafikapo chitetezo cha moyo mbewu komanso nyumba za anthu chidagona mu linga limeneli mizimu yathu ikakhale pa mtendere nyengo ya dzinja ino idatero mfumu pamene anthu onse adabwera ku ntchito yomanga khomayo adamaliza ntchitoyo ndi kulunjika m'makwawo koma tisagwire manja m'chiuno aliyense akonze nyumba yake chire limbitsani mbali zonse za nyumba yanu komanso ikani timakatundu tofunika muchola chimodzi chomwe mungathe kunyamula mosavuta ndi kuthawira kumtunda nthawi ya ngozi ya madzi osefukira dziwani kuti khoma limeneli likhonza kugwabe posakhalitsa mawayilesi adalengeza za kubwera kwa mvula ya matalala inagwa mitsinje yambiri inadzaza Mtsinje wa misozi udaphulika. Mtsinje woti udabisika ndi khoma linamangidwa lija kudayamba kumveka phokoso laukali. Kudamveka zinthu zikuombana ndi kutembenuzika. Aliyense adakhala chete mu nyumba yake. Mantha. Mvula idavumba molapitsa. Usiku ndi usana. Chenjezo adadzuka mwachangu mmawa wa tsiku linalo. Adathamanga kulunjika ku mtengo wautali kwambiri m'mudzimo. adaukwera. Adafika pa nthambi yapamwamba kwambiri kuti aone bwino lomwe ngati Nkhwezule kuti m'mudzimo muli bwanji. Maso ake adaponya ku mtsinje wa misozi. Maso ake adaona ziduswa za mipando, ziwiya. Adaona ziweto monga mbuzi, nkhuku koma zakufa zikuyandama pena kumira ulendo wopita ku mtsinje waukulu wa Kusamva. Kumanzere kwake, Chenjezo adaona timanyumba ta anthu m'mudzimo ena ake akugona mkati. Apo ndi apo adaona utsi kusonyeza ena adali atadzuka kufuna kuphika. Kumanja kwake kwa Chenjezo kudali manda a m'mudzimo. Manda omwe kudaikidwa zikwi za omwe adamwalira kamba ka ngozi ya kusefukira kwa madzi. Awa adachita mwayi opezeka ndi kuikidwa m'manda mwa ndondomeko ndi ulemu wa maliro. Adaganiza za mayi ake, bambo wake, alongo ake komanso mng'ono wake amene akadakhala nawo lero. Adabwetulirabe chenje maso ake akuzungulira kuchokera kumanda kuja. nawanyamulira pamwamba pa linga lolimbalo. Adalunjikitsa maso ake ku mtsinje, ndipo adanena nati, palibenso chakudya chako iwe Adatero maso ake atamatana ndi mtsinje wa misozi.